walasa ka jɛya lasɔrɔ ani min ni o ye musaka minnu bɛ bɔ sanu ko kunkanko kibaruya la ani sɛbɛn minnu ni olu kɔni bɛ kɛ sababu ye ka sanubɔlaw k'olu yamaruya ka sanu bɔ u ka kan ka min ladi sigida ma jɛkulu min n'u k'a ma ko coalition publiez ce que vous payez o kumana a ye aw ka dita k'o yira jama na u ka bɔ a kalama olu ye eh, ɲɔgɔn lasɔrɔ eh, min ye sigila min kɛra maison du partenariat la bamakɔ ɔ maa sigiyɔrɔma bi naani bonyanko ka bɔ société civile la olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin sigi in kɔnɔ k'a ɲini k'a dɔn sanubɔla jɛkulu minnu n'u b'an ka jamana kɔnɔna na an'u ka kan ka waleya minnu kɛ dankan jumɛn u bɛ u yɛrɛ lasɔrɔ o kɔnɔna na umaru koyita ani umu eh, tarawele olu bɛ walawalali kɛ an ɲɛ nin ko in kan ka tɛmɛ ni a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ye walasa kunnafoni jɔnjɔn bɛ se ka di jamana musakakow ka sɛbɛnko ani ka taa se dugujukɔrɔ nafolo koɲɛw ma jɛkulu min kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma coalition publiez ce que vous payez ale kɔni ni ɲɔgɔndalajɛ in kɛnɛ sigi a laɲini de ye maa minnu bɛ yen nɔ ni olu da bɛ don dugujukɔrɔ nafoloko koɲɛw la u ka jɛ ka kuma a ko baaraw bɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli dɔ b'a kɛ mali kan sisan an b'a fɔ ma ko eh, validation o ye eh, itie mun ko ko eh, dugujukɔrɔ nafolo fɛn min don tant que kunnafoni jɛnjɛlen ma d'a kan a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye o de y'a to an b'o kan sisan an bɛ kunnafoni d'u ma kunnafoni sabanan ye min ye u bɛ to k'a fɔ ko mali kan gɛlɛn bɛ ko ka dugujukɔrɔ nafolo di kɛnyɛrɛye sɔrɔdasi dɔw ma an société civile an y'a ɲini yɔrɔ bɛɛ la an m'a ye bon gafe dɔ de mali kɔnɔ fɛn dɔ de bɛ yen an b'a fɔ ma ko cadastre minier an y'a ɲini o kɔnɔ an y'a ɲini yɔrɔ bɛɛ la an ma se k'a ye k'a fɔ a dilen don mɔgɔ ma ka tɛmɛ ni kunnafoni minnu sɔrɔla ka bɔ cakɛda yɔrɔ la la ni o bɛ tali kɛ direction nationale de géologie et des mines yɔrɔ la la a yirala k'a fɔ ko desanburu kalo tile bi saba ni kelen san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn yamaruya kɛmɛ wolonfila ani bi wɔɔrɔ olu de dira dugujukɔrɔ baara ale kow kan fɛn min kɔni minisiri ka ciden min kun bɛ nin kɛnɛ in kan ale ni hakilila in fo kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ secteur in kɔnɔ bi u tɛ secteur in dɔn kojugu parce que secteur in sigilen bɛ sariyaw de b'a kɔnɔ donc sariya papier de bɛ n'a fɔ code minier donc foyi tɛ kɛ sanuko la ka tɛmɛ code mi